za dola kuti ifeyo inuyo boma mwatenga mungapanga bwanji survive popanda dola kuti dola ili pambali komano inuyo mupanga zanu zitheka bwanji mungapange bwanji run government dziko ngati la malawi dolayo ndi imene ikubweretsa mafuta tingoona kuti osati dollar ikiza kumanena kuti forex ndimene ikubweretsa mafuta mafuta tikugula ma dollars mmenenso tikudziwira ndiso munanenanso ma lectures anake so tiyayi mafuta timagula ma dollars ndi zingazatheke bwanji kapena tipali njira yanji imene mungagwiritse ntchito kuti tiziye kwacha yathu ikhale yamphamvu tiziyendetsa chilichonse rani kuti bwino mudziko muno koma dola isakhale kuti ndi imene ili ye- yopambana pa zonse kapena ndalama yathu ikhale backed with dollar sumene ndi labwino kwambiri Kwambiri? kwambiri okay ndiyankha mm, ndifotokoza ndithu ma areas ena ndipempha kuti ndibise chinsinsi chimenecho Okay, chabwino. Mm, chifukwa kuti adaninso amakhala akumvetsera wow, okay. amalawi anzathu ena azapanga interpret izi mu chizungu okay. kuti us treasury idziwe what we are planning okay. ndikubisa komabe ndiyankhabe very eloquent kuti aliyense amvetse okay. muchichewa chabwino okay.
mm. choyamba tikuyena tiidziwe dola and zosizwa kamba zonzoona okay. mm. choyamba tikuyena tiidziwe dola mm. dola ndiyochenjera okay.
imakhala ma forms angapo mm. pali nthawi imene dola mm. imabwera ngati ndalama mm -hmm. yoti anthu a mdziko ayigwiritsire ntchito mm. kudziko kwawo nkudziko kwathu komwe mm. mmene ungagwiritsire iyo ntchito ngati ndalama yeah. koma nthawi zina mm. imasanduka value chabe okay.
Eh, yeah.
osakhalanso ndalama mm -mm. eh, ndifotokoza ipopo yeah. nde pali nthawi zina imangosanduka influence mm. ya market mm. Mm. so kumene kunachokera influence yawo mm -hmm. ndi migwirizano ya mayiko kuti apange cooperate kwa amene awine nkhondo okay. germany inkafuna kuwukira mm -hmm. munaona zanayichita pa nkhondo paja yeah, yeah. japan inkafuna kuukira anaipatsa hiroshima exactly. e, so maiko anagwirizana mm -hmm. nkhondo tikulimbanayi tikulimbirana zakhala universal currency amene waluza avomere mm -hmm. amene samafuna kuvomera analangidwa ndi maiko anzawo okay. so influence yawo mm -hmm. ili by pangano la maiko mm -hmm. koma maiko aja mm -hmm. kwa ife alibe ntchito mm -hmm. chifukwa kuti okhaokha mm -hmm. ali pa mpikisano wa super power okay.
koma super power uja mm -hmm. akulimbirana against ndani akulimbana against maiko akuno kuti atipange exploit okay. meaning kuti ifeyo tikuyena tipange pangano la kuno mm -hmm. so pangano la uko lowapatsa influence mm -hmm. pangano la kuno lowachotsa influence okay. eh, eh, okay, eh. Okay. faki makambo tinali uh, africa union ija akambirana mbwerera mmenemuja okay. faki ino akambirana chamba ndi chichi yeah. maikonso auko mm -hmm. they need us Eh, kaya maiko otsutsana chotani mm. even pa udani wawo amatha kugwirizana kugwira ifeyo ngati china ndi america mm. ali pa udani wopsa mm. koma ma minerals aku zambia malawi tanzania mozambique apanga ubale akumanga njanji limodzi eh, you see so tivomere ndithu mm-hmm. maiko auko akutifuna ife eh, so pangano la uko tiligonjetse mm-hmm. tikonze pangano la kuno tasolva vuto limodzi influence dola nthawi zina imasanduka influence yeah. chachiwiri dola imasanduka ndakamba kuti ili ndi mphamvu eti eh, yoti ndalama yawo ija izungulire igwiritsidwe ntchito koma ndalama pa chi- design ya ndalama ndi zinthu zitatu choyamba ndi nkhala pakati posinthana katundu chachiwiri ndiponso koma ndalamayo si katundu okay. chachiwiri ndi ndi measure of value ngati tape measure kuti ichi ndi cha 5 cm mm. eh, koma tape yo si 5 cm eh, so ndalama ima measure value ya chuma mm -hmm. koma yoyo si chuma, si chuma. Eh, chachitatu mm. ndalama ili ngati saka la chimanga imasunga chuma koma yoyonso si chuma si chuma dola si chuma si katundu ndi nkhala pakati wa katundu ifeyo tikuti tikazadziwa zimenezo tagonjetsa fwa ife tili ndi chuma ife tili ndi katundu Eh, sangadye madollars aa isi eh. Kwambiri. so chachiwiri tagonjetsa the circulation it means ndalama ija kamazungulira yathu ndi yawo ili ndi ntchito imodzi kukhala nkhala pakati posinthana katundu Yes, exactly. Eh, tikuti ili ntchito zitatu kankhati osinthana katundu kuyeza value ya katundu nkusunga katundu Kusunga value. koma amene ali ndi katundu ndi champion Ndi champion. ali ndi chuma ndi champion champion, yeah. ndi ife zakupanga focus on kubuilda chuma ndoti nthawi imene tikusowa zinthu fa chopanda dola ndi nthawi ya mavuto opirira kanthawi kochepa kacha Eh, koma tikabuilda chuma nkatundu Eh. zinankafuna panga John Chilembwe zija Yeah. pobwesa Providence Industrial Mission Yeah. tikabuilda chuma ndi katundu Eh. tayamba kuigonjetsa dola ija pa mbali imodzi kale ya ntchito za ndalama zimene iwo aja okay pali document amati Keynes plan mm. ndi yaikulu kwambiri singaipange summarize panopa mm. imakamba kuti should find a currency that has to be a compromise mm. akati compromise amatanthauza chani amatanthauza kuti ntchito zitatu za ndalama aziphwasula mm. ife tibwezeretse ntchito zitatu za ndalama kusinthana katundu mm -hmm. ndalama isakhale katundu eh, yeah. e, eh, kumeasure mulingo mm -hmm. wa value ndalama isakhale value mm -hmm. kusunga chuma ndalama isakhale chuma in other words tizachotse mphamvu mu ndalama e, ndalama yotaitsidwa mphamvu mm -hmm. sungaichotseso mphamvu so technique yawo yopangira devaluation mm -hmm. it means ndalama inali ndi value koma ndalama ukaichotsa value mm. value kuika mu katundu mm. ndi yoti devaluation singathe kupanga devalue katundu kufa katundu let's say mm. iyi ndi biscuit hey. Eh. value yake ndi biscuit eh, eh, koma ngati uyo ali teni kwacha mm. itha kuzasintha value teni kwacha so uh, ndi uh, very complex ndikuona kuti audinyoza seveni pagoma kuti tikamati yeah. nde value ndalama zinthu zosiyana chani hey. Eh. hey, koma just both in chichewa chichewa chilibe ma technical terms achizungu exactly. hey, koma mphamvu mm. hey, tikamati iwe ndi wamphamvu eh, bakera lako la mphamvu eh, i- si- sitanthauza kuti ndi value ya mkono wako Value ya mkono. Eh, ike. so value ndi mphamvu nzosiyana Zosiyana. Eh, koma anyway tsiku lina tizakamba kuti kubwesa ma pepala ambiri Yeah. basi kubwesa program ya 20 minutes of Dennis Mahata Okay. so tizifotokoza topic topic topic topic Wow. Eh, tidzabwera pamenepopo Yeah. Mm. chomaliza ah, dola influence yawo kwambiri mm. ili ku ma agreement okay. mm. so atsogoleri amene tawasankha mu process mm. ya democracy iyi mm. eh, koma process ija kuti they spend more mm. kuti awine zisankho mm. atsogoleri aja amakhala victim ya dola chifukwa atsogoleri amenewa aja akubwera mboma mm. kukabwezeretsa chuma mm. so munthu amene akufuna kubwezeretsa chuma mboma mm. sangalole ma measures amu, amu reserve bank okhwimitsa political party financing in return akamabonesa compromise ya measures ija azungu amafuna kuti sasoma measures awo Eh, so iwe amakulola mtsogoleri ubwese ma weakness mu reserve bank eh, ah, political party financing financing ya ino mimba zanu Yeah, yeah. eh, anali kubwezesa chuma chanu cha kampeni Yeah. nawonso amalowetsa ma compromise yawo mfako zakuona mukangamba kutsutsana moita elete amamba kamba kanya corruption Yeah. Eh, dziko lanu lili corrupt. Eh, mwangoyamba kuvomera monetary rate yawo. Eh. Amayamba kuyamikira atsogoleri anu. Ayamikira kwa atsogoleri anu mwakamuka. Munjira muno muzachuma. Oh, ne. Eh, you see? Eh, so if you if you mzone chipani chathu, mm. sichigawa zitenje, mm. sichigawa ma handouts. Yeah. Tikufuna zaro yembo mafuna aMalawi avomera mm-hmm. kuti anthu ali masala. osati taononga ndalama sindikufuna zakhale ndalama ife yobwezeretsa sikufuna kugwetsa plot yanga ine eh kuti ndikazalowa boma nzabwezeretse so ndikuika ndondomeko mu reserve bank akoti nambala akoti nambala akoti nambala 3 ndondomeko zoti zikutseka khomo la dollar koma zotsekaso khomo la ma individuals ayi agreed eh